sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba de one love à vous tous dabiri dabirinin point com mɔgɔ si t'a da bila an da la 3 w bahahaha point com ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada émission jeli baba sisoko an bɛna daminɛ alhamdulilayi rabilalamina kana balaba soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dafiri jamana bɛ ka diya koyi alhamdulilayi rabilalamina ba maliba bɛ ka diya koyi aa anw kɔni bɛ ka wasa ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada bi an bɛna video kɛ mais video bɛna kɛ jɔn ye bi denmisɛnnin fitinin video bɛna kɛ jɔni ye bi denmisɛnnin fitini sifin fitini an dɔgɔni jugujugu mais dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa bilahi dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa ni denmisɛnnin ye koba kɛ a bɛ fɔ a ye ni denmisɛnnin ye halalaya kɛ a bɛ k'a ye a bɛ fɔ a ye ni denmisɛnnin ye yɛrɛwoloya kɛ a bɛ fɔ a ye dɔ an do jamana denmisɛnnin dɔ bɛ yen a ye yɛrɛwoloya kɛ fa ɲɔgɔn bɔ den man ca bɛɛ t'a fa ɲɔgɔn bɔ fa ɲɔgɔn bɔ den dɔ an bɛna tanu bi o ye jɔn ye o de ye sirikiba jabatɛ o ye jɔn ye bi o de ye mali ka sirikiba jabatɛ ye siriki kelen kelen de ko don koyi an bɛna siriki fo ka siriki barika da an bɛna dɔ fɔ siriki a ka halalaya la a ka yɛrɛwoloya la a ka faso drapo kɔrɔtani na siriki bɛ fo siriki tɛ fo ko paseke k'a bɛ se kora la dɛ ne bala siriki tɛ fo k'a bɛ se kora la siriki tɛ fo ko star don siriki tɛ fo ko paseke diɲɛ b'a nɔfɛ siriki tɛ fo ko paseke ko a ko ka di diɲɛ ye i y'a faamu n'a ko diyara diɲɛ a ko ka diya diɲɛ bɛɛ ne ka banbaranbagi mais n'a a ye ko dɔ de kɛ ko min ni o de ye halalaya ye jamanadenya ɲuman a y'o de kɛ halalaya ɲuman a y'o de kɛ yɛrɛwoloya a y'o de kɛ o ye yɛrɛwoloya jumɛn o ye halalaya jumɛn ye siriki nana kɔnsɛri la sɛnɛgali yan siriki ni jamana kuntigi a ye jamana kuntigi fasa da n'o ye sɛnɛgali jamana kuntigi ye maki sal a tilala ka mun fɔ a ɲɛna a ko maki sal e ye jamana kuntigi ye maki sal i ne y'i ka jeli de maki sal jamana ni jamana a bɛɛ tun ye jamana kelen ye bi bi in na e ye Sénégal président de mais i ye Mali président de frontière datugulen don a lajɛ i bɛ se ka mun kɛ i k'o kɛ ka frontière dayɛlɛ i ka jamana Mali ka bɔ Sénégal ani Sénégal cɛ a m'a fɔ ko i ka jamana Sénégal dɛ k'i ka jamana Mali nin ye kuma kɔrɔma ye mais alhamdulillah rabbil alamina a diyara n ye n wasara a diyara n ye n kɔntana wale mun yɛrɛ y'a diya n ye jeli de y'a fɔ jeli jumɛn de y'a fɔ jabate jeli jeli jumɛn de y'a fɔ hɔrɔn jeli jeli jumɛn de y'a fɔ jeli denmisɛnni fitini siriki jabate denmisɛnni fitini a ko ka di diɲɛ ye a m'i ta diɲɛ diya fɛ a ko ka di diɲɛ ye a m'i ta denmisɛnniya fɛ a ko ka di diɲɛ ye a m'i ta ko nin ko min a t'ale ɲɛ sira la ale nana avion de la mais a y'i hakili to faso la o de ye jamana joli ye o de ye jeliya ye sirikiba jabatɛ bilahi n kalela ala la fa ɲɔgɔn bɔ den man ca o i fa bɛ kora de fɔ diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔn kora fɔla tɛ yen o ɔ e yɛrɛ ɲɔgɔn kora fɔla tɛ yen o de ye fa ɲɔgɔn bɔ den tumani jabatɛ den sirikiba jabatɛ sirikiba siriki bilahi

i ye mun kɛ nin de ye jeliya ye jeliw de tun bɛ yɛlɛ sokɛ kan tile saba tagama ka na ci fɔ masakɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko min sɛgɛn min bɛ yan k'o dɔn sɛgɛn min bɛ jamana fan dɔ la k'o dɔn sirikiba jabatɛ e k'e lajɛ bi bi in na ameriki tɛ ameriki ye angletɛri tɛ angletɛri ye lɔnduru tɛ lɔnduru ye sini tɛ sini ye farafinna fan bɛɛ i ka di diɲɛ diɲɛ ka d'i ye n'a kun ka d'i ye i kun b'a i ɲinɛ nin bɛɛ kɔ i nana masakɛ ka weleli don mɔgɔ wɛrɛ ka weleli don e kɔni nana sirikiba jabatɛ farafinna masakɛw bɛ cogo min na bɛɛ tɛ se k'u ye janko k'u fasa da dɔw yɛrɛ b'u fasa da ka sɔrɔla u m'o wele u bɛ dɔw wele ka sɔrɔ u m'u fasa da e ka na e ka na avion na e ka na jamanakuntigi ka welekan u n'a ka mɔgɔw sigilen i y'a faamuya wa e ka se k'i hakili to mali jamana na k'i hakili to i bɔyɔrɔ la k'i hakili to i danyɔrɔ la k'i hakili to i ka jamana kɔnɔ k'i hakili ka taa jigin o masakɛ ɲɛkɔrɔ e kɔni ye ne wele bi bi na ne sirikiba ka di diɲɛ ye ne ka di e ye mais f'i k'a dɔn k'aw kelen don ka gɛrɛntɛ kɛ jamana dɔ de la ne bɛ bɔ yen nɔ donc i ye n wele i mago de jɔra n na n'i mago jɔra n na ne bɛ se ka n dalakan f'i ye sirikiba ni e kun ko miliyɔn ne bɛ yan jamana in kɔnɔ n b'a dɔn n'i ko dugukolo sirikiba jabate ne bɛ yan jamana in kɔnɔ n b'a dɔn n'a hectare hectare de ka di a bɛ d'i ma n'a jɔlen ka ban n'o de ka di a bɛ d'i ma mais i m'o si demande dɛ i ko ne welela ka na parce que ne bɛ se fɛn dɔ de la fɛn min n'o ye n fasiya ye ne welela ka na ne bɛ se fɔli dɔ de la n'o ye yɛrɛwoloya fɔli ye ne bɛ se fɛn dɔ de la n'o ye n fasiya ye e mago jɔra ne la ka na ne sigi ne bɔra jamana min na n'o ye ba maliba ye ni ne m'o gɛrɛntɛ fɔ ne kɛra jeli ɲamaden ye ni ne ma se ka o problème kɔrɔ ye ko jeliya ne y'a tɔmɔ kare kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne tɛ jeliden ye sirikiba jabate jeliden mun b'i to i y'a faamuya wa a ka sanga la k'i to sanga tan ni fila la i n'a fɔ e sirikiba togo e bɛ si mun na jeliden mun bɛ se k'i to la ka kɛ aritisiba ye k'i to la a ma ɲinɛ fasiya kɔ jeliya ni aritisiya tɛ kelen ye dɛ aritisiya bɛ jeliya kɔnɔ mɛ jeliya tɛ aritisi kɔnɔ bilahi talahi n'i ma wolo ka sɔrɔ i fa ye jeli ye i tɛ kɛ jeli ye n'i ma wolo ka sɔrɔ i ba ye jeli ye i tɛ kɛ jeli ye mun sera k'i to jeliya la ka tila ka don art kɔnɔ tuguni k'a fila bɛɛ sanga sɔrɔ e ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin sirikiba jabate ka sɔrɔ i ma ɲinɛ faso kɔ n'an bɛ wuli anw yɛrɛ ta tɛ faso jɔ ye parce que i ye faso de jɔ bilahi i ye faso de jɔ sirikiba jabate siriki jabate ne bala y'o fɔ n'i ye jamu o jamu ye maninkakan na sirikiba jabate a bɛ ka kuma dɔ de fɔ kuma min ye maninkakan ye n'i ye jamu o jamu ye bamanankan na a bɛ ka kuma de i y'a faamu wa parce que n bɛ jamu tanu ani n bɛ jamu dɔn o tɛ kelen ye n bɛ se hɔrɔn tanuni na ani n bɛ hɔrɔnya dɔn o tɛ kelen ye n bɛ se n wolola ka sɔrɔ n fa ye jeli ye a bɛ se kuma la ani ne yɛrɛ bɛ jeliya dɔn o tɛ kelen ye sirikiba jabate n'i ye adamaden minɛ k'a jɔ de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ka adamaden lajɛ ka sɔrɔ k'anw taabolo lajɛ ka adamaden lajɛ sirikiba jabate ka anw danbe lajɛ ka adamaden taabolo lajɛ k'anw ka hɔrɔnya lajɛ k'anw ka diɲɛlatigɛ k'a sigisenw lajɛ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko jajaja anw mɔkɛw n'anw mɔmusow olu tun bɛ diɲɛ de kɔnɔ diɲɛ mun n'u tun bɛ fɛ k'a labɛn k'a bila u denw ye sirikiba jabate o de kama n'i ye jeliya ta i bɛ adamaden jɔ n'i ye adamaden jɔ i bɛ jeliya y'a kɔnɔ n'i ye adamaden jɔ i bɛ funɛya y'a kɔnɔ n'i ye adamaden jɔ i bɛ numuya y'a kɔnɔ n'i ye adamaden jɔ i bɛ garankɛya y'a kɔnɔ n'i ye adamaden jɔ i bɛ gesereya sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye adamaden jɔ i bɛ maabɔya sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye adamaden jɔ hɔrɔnya yɛrɛ jɔnniw de ye hɔrɔnya dilan o de ye jeliw ye o kama sirikiba jabate a fɔra ko jɔnni b'a yɛrɛ bonya hɔrɔn ko ka i taa jelidenw ka so ko jɔnni b'a yɛrɛ dɔn hɔrɔn ko ka i taa jelidenw ka so ko jɔnni bɛ yen n'o danbe b'o la hɔrɔn ko ka i taa jelidenw ka so jeliden jumɛnw ka so don e n'a ɲɔgɔnna olu don sinɔn e bɛ sanga mun la bi e, e ka wele ka na show kɛ la e ka wele ka na kora nɔfɛ mɛ e hakili ka to faso gɛrɛntɛ la jɔni b'a dɔn ko e bɛ aji mun na ko sanga mun bɛ e la k'e bɛ ka miiri fa danbe la sirikiba jabate jɔni b'a dɔn ko sanga mun b'e la ko maliyɛnden minnu bɛ yen y'a faamu wa kɔmɛrisanw anbariko la ko kɔmɛrisanw jɔrɔ bɛ e la jɔnni b'a dɔn ko anbariko bɛ mali kan y'a faamu wa ko guvɛrɛnema hami bɛ e la jɔnni b'a dɔn anbariko min bɛ mali kan k'e siriki bɛ ka hami kaporaliw ni sarijanw ni asidanw ni y'a faamu wa furujabagatɔw sɔrɔdasi minnu sara olu musow ni malidenw na sirikiba jabate n m'a fɔ mɔgɔ kun t'a dɔn mɛ ne balaba kun t'a dɔn mɛ sirikiba jabate y'an fa dɔ b'i lafa mɛ o t'i lawasa dɔ b'i lawasa wa o t'i lafa sirikiba jabate y'an fa y'an wasa a bɔra jɔn na jeli denmisɛnnin dɔ adamadenya tamasiyɛn ye jeliya ye cogo di sirikiba e m'a ye a adamaden n'i jeli banna i bɛ sa ko jeli ni jeli t'i la i tɛ se ka balo ko jeliw k'aw ka kɛ jeli ye walasa an kana sa jeliya nacogo filɛ nin ye ko funɛw k'aw ka kɛ fu ye k'an ko k'an jɛ ko parce que la walasa an kana nɔgɔ numuw k'aw ka k'an nun ye k'an ka ninɛkili ni numuw ye garankɛw k'aw ka garan k'an sen na k'an kana ɲinɛ faso kɔ geserew k'aw ka kɛ gese ye y'a fɔ a ko ka gese da an ye walasa an ka fini don an ka sutura mabɔw ko aw ka an wele i y'a faamuya wa ko aw k'an wele k'an mabɔ k'aw k'an madon so la adamadenya de ye jeliya ye sirikiba jabatɛ jeli jeli man ca o n bɛna kuma dɔ f'i ye sirikiba jabatɛ ɛ jabatɛ jabatɛ sirikiba jabatɛ sɔrɔla cogo min na n bɛn'a f'i ɲɛna bi ni cɛ o cɛ y'a f'i ɲɛna ka sɔrɔ ne bala ta tɛ a ye nkalon tigɛ wa i t'a mɛn cɛ si da n'i y'a mɛn cɛ o cɛ da i bɛ t'a sɔrɔ a y'a mɛn ne da jabatɛ sɔrɔla cogo di o y'a sɔrɔ do sigi kelen kɛ ka kɛɲɛ kɛ donso cɛfarin fɛn o fɛn n'u ye i kibaruya dɔn manden n'u y'a f'i ma ko do sigi n'i wulila ka na do sigi kama do sigi y'a manden a y'a donso bɛɛ bila lakara mɛ kuma taara fɔ manden do sigi kɔrɔ ani dɔgɔ olu de wulila i y'a faamuya wa k'u bɛ na do sigi nɔfɛ wa kɔrɔ ni dɔgɔ minnu welela ne bala bɛ k'a f'i ɲɛna sirikiba jabate k'u bɛ na k'u ka na do sigi kɛlɛ u natɔ bonya ni hɔrɔnya b'u la u ni do sigi u n'a yɛlɛmanen ye ɲɔgɔn ye u ye siramugu d'a ma ka woro d'a ma a ye woro kari a n'u ye baro kɛ o b'a sɔrɔ tɔ t'a yɛrɛ la a kun kɔrɔla a ko k'u bɛ ka taa do sigi nɔfɛ u ko ko awɔ u ye bonya ni hɔrɔnya mun k'a ko aw bɛ maa bonya a y'a yɛrɛ saraka k'a a yɛrɛ fagacogo f'u ɲɛna kɔrɔ ni dɔgɔw ɲɛna donc sa u wulila ka bɔ a kɔrɔ u taara u n'a taara ka taa ɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ a b'a ka sigiya la u kɛlɛla a ye kibaruya mun fɔ kɔrɔ ni dɔgɔ ɲɛna u kɛlɛ wulilen kɔrɔkɛ o ni dɔgɔ u karila ɲɔgɔn na u ni sigi o y'a sɔrɔ a ye du fɔ dɔ parce que dɔ bɛ du f'i ɲɛna o tɛ duda du f'i ɲɛna karamɔgɔ bɛ kalandenya dɔn mɛ kalandenya bɛ kalandenya dɔn mɛ kalandenya tɛ karamɔgɔya dɔn parce que karamɔgɔ o tɛmɛna kalandenya fɛ kalanden o ma se karamɔgɔya ma u ye kiriw kɛ ɲɔgɔn na kirikara watita bilakoro u ye kirikara watita kɛ ɲɔgɔn na kɔrɔkɛ n'a kulela tasuma bɛ bɔ a da kɔnɔ n'a kulela tasuma bɛ bɔ a da kɔnɔ kɔrɔkɛ nana siran kɔrɔkɛ bolila ka yɛlɛ yiri la dɔgɔnin y'i jɔ a bɛ ka to k'a kɔrɔkɛ ɲininka kalakisɛ b'a bolo manden kalakisɛ a b'i bolo don foroko kɔnɔ a b'a ka kɛtaw kan a bɛ muntaw mun ka bɔntaw bɔn a bɛ kalakisɛ sama a b'a fɔ n kɔrɔ ɔn musokɔrɔba ye je de musokɔrɔba ye mun de fɔ an ɲɛna do sigiko la kɔrɔkɛ b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ kalakisɛ sama a b'a bari do sigi la do sigi bɛ kule funufunu bɛ wuli tasuma bɛ bɔ a da kɔnɔ y'a fɔ a kaba bɛ pɛrɛn a b'a ɲininka a b'a fɔ n kɔrɔ ko n hakili t'a la a ɲɛfɔ n ɲɛna kɔrɔkɛ siranko jugu yɛlɛnnen yiri la dɔgɔnin y'i jɔ k'a ti fo ka t'a lasuma a sumanen kuma min kɔrɔkɛ jiginna ka bɔ yiri kan a ko k'i dan sɔgɔ dɔgɔnin ko k'i dan nin ko a ko k'i do a k'i dan sɔgɔ a k'i dan nin ko a ko n kɔrɔ a ko ko taa ku tigɛ a ko ne ye kalanden ye kɔrɔkɛ dabali bannen ani dɔgɔ natɔ so kɔrɔkɛ bɛ ka kuma a bɛ k'a dɔgɔnin tanu kungo kɔnɔ a bɛ k'a dɔgɔnin tanu dɔgɔnin de ko a ma ko n kɔrɔ ko n kɔrɔ a ko ko han a ko ko n kɔrɔ a ko ko han a ko n kɔrɔ a ko ko han k'i jɛbaga tɛ yen a ko n kɔrɔ a k'i jɛbaga tɛ yen a ko n kɔrɔ k'i jɛbaga tɛ yen kuma la a ko n kɔrɔ i tɛ foyi fɔ maa ye k'a tigi bɛ se k'i jɛ i jɛbaga tɛ yen i jɛbaga tɛ yen i jɛbaga tɛ yen jabate nacogo filɛ sinon kunate don bilahi talayi kunatew don ne bala ko ten i bɛ manden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ tɛ yen mun bɛ jamu nacogo f'i ɲɛna ni ne jabate ye ko n kɔrɔ a k'i jɛbaga tɛ yen dɔgɔnin mun y'a fɔ dɔgɔnin kɛra u ko dɔgɔnin de ma ko jabatɛ ko a fɔra kɔrɔkɛ ma u ko kɔrɔkɛ de ma ko jabatɛ donc mɔgɔ ma se k'a dɔn jabatɛ fɔra a fila jumɛn ma parce que a bɔra dɔgɔnin da k'i jɛbaga kun tɛ yen i y'a faamu kɔrɔkɛ ko dɔgɔnin ma k'i yɛrɛ jɛbaga kun tɛ yen ko parce que n'e tɛ ko foyi tɛ se k'a ti n'o kun t'a jɛ jabatɛ yɛrɛ nacogo filɛ nin ye sirikiba jabatɛ ɔ maa minnu wulila ka taa do sigi kama ko parce que a ye donsow fa jamana wɛrɛ a donso do sigi fagara min manden kɔnɔ do sigi fagara min do sigi fagara min donc ni e nana nin kɛ jeliya kɔnɔ jabateya kɔnɔ o tɛ bali anw na sinon i ɲɔgɔn jabate jeli cɛkɔrɔba dɔw filɛ nin mali la nin ye kɛlɛ bɛ jamana kan jɔnni y'u kumakan mɛn kɛlɛ bɛ jamana kan san tan i y'a jeliw kumakan mɛn i faw i y'u kumakan mɛn i i tɔntɔnw i y'u kumakan mɛn i ye minnu sɔrɔ jeliya kɔnɔ i y'u kumakan mɛn wa olu bɛ mun de la i y'a fɔ a jatigi kɔrɔmatigɛ olu bɛ mun de la i y'a faamu wa ka hɔrɔnw bila ɲɔgɔn na walasa ka se ka balo ka jatigimusow bila ɲɔgɔn na ka se ka walasa ka se ka balo n'i ye jelikɛ kɔnɔ bonyalen n'a kunkolo ye dɔrɔn a to yen naafigi den don n'i ye jeli ye sirikiba jabatɛ depuis i ye sanga sɔrɔ ka n'a bila bi la jɔn delila ka bakili mɛn e sirikiba da n'i ye jeli bakili fɔlaba ye walayi ɲamaden don jeliw tun bɛ bange fo ka t'u ka saya ma i tɛ bakili bɔ i da parce que n'i ye jeli ye ka to ka jeli mun ka bakili fɔ ka ca a bɛ jatigi de deli mun t'a ka jeli ye mun t'a ka mun a tɛ mun ka jeli ye n'i ye jelikɛ ye a kuma o kuma bakili bɛ bɔ a da a bɛ bakili nɛni a t'a yɛrɛ dɔn a t'a yɛrɛ bonya hɔrɔn kolon don danbentan don y'a fɔ a fitiriwale don fitiri fatara don sinon i wolola ka sɔrɔ mun y'i fa ka hɔrɔnkɛ ye i fa ka hɔrɔnkɛ den i t'o deli diɲɛ na bakiliya tɛ tɛmɛ i n'o cɛ mais i tɛ mɔgɔ mun dɔn n'e bɛ to k'o deli n'o ma di e bɛ bakili nɛni ni bakili sara fɛn ma sa ni bakili balola fɛn ma balo ni bakili sara a fa den sara ni e yɛrɛ jelikolonden sara jeliya tɛ tiɲɛ o sirikiba jabate e ma jeliw ye bamakɔ a u kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ jelikɛba ye jatigimuso fɔlɔ minnu n'a bɛ bɔ olu yɛrɛ da ko nin jatigimuso de ye fi ni jatigimuso fɔlɔ ye mɔbili di ne ma ni jatigimuso o de fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo di ne ma a tɛ san tan bɔ u bɛ tila ka na tuguni ka na mɔgɔ wɛrɛ ta tuguni k'a fɔ k'o de fɔlɔfɔlɔ ye mɔbili di olu ma k'o de fɔlɔfɔlɔ ye y'a fɔ a dugukolo di olu ma n'i y'a ye jelikɛ la a ye k'a to n'i ye jelikɛ mangoyalen ye bilahi talahi a tɛ kuma dɔnniya t'a bolo n'i ye jelikɛ ye k'a man ka go a muso man ka go a dalakan ka go n'i y'o ye jeli la dɔrɔn a ye k'a to yen sirikiba jabate ne balako tɛ ne jelikɛ bɛ sanga sɔrɔ ka tunu kɔrɔ bɛ jelikɛ tunu kɔrɔ bɛ jelimuso tunu mɛ jelimuso tɛ bin a sanga tɛ bin jelikɛ tɛ bin a sanga tɛ bin mɛ fitiriwale bɛ bin fitiriwale sanga bɛ bin fitiriwale dawula bɛ ban fitiriwale bɛ ɲinɛ faso ko kɔ fitiriwale faso bɛ ci ka sɔrɔ jeli fitiriwale ma kuma faso bɛ yɛrɛkɛ ka sɔrɔ jeli fitiriwale ma kuma wa faso bɛ jɔ jeli fitiriwale de ɲinɛ ma jabate jeli man ca dɛ jabate jeli man ca sirikiba jabate sumano yɛrɛ fana man ca sumano sɔrɔla cogo di y'a fɔ a n'an taara kɛlɛ la kɛlɛ dagoyara mandenkaw la o y'a sɔrɔla cɛ bɛ dugu kɔnɔna na a ko ka di diɲɛ ye diɲɛ ko ka d'a ye ni dugu furanni wulila ale de b'a initiative ta ni dugu kɔnɔ y'a fɔ ni ka taa ka taa se tɛ mɔgɔ min ye ka t'o ka foro sɛnɛ sumano ale de b'a initiative ta ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba tɛ y'a fɔ denmisɛnnin tɛ cɛkɔrɔba min bolo ka t'o ka foro sɛnɛ ka taa ka initiative ta sugu tɛ dugu minnu na ka taa sugu jɔ yen nɔ a ko ka di denmisɛnninw ye a ko ka di dugukɔnɔmɔgɔw ye donc sisan nɔ ale bɛ yen nɔ mandenkaw taara kɛlɛ la kɛlɛ goyar'u la ko mɛ ko ni kɛlɛ gwara sata cara jɔni bɛn'a fɔ musow ye y'a faamu wa k'u cɛw sara jɔni bɛn'a fɔ denmisɛnninw ye k'u cɛw sara jɔni bɛna yatimɛya lakale jɔni bɛna falatɔya lakale dugu kɔnɔ an bɛ nin kɛ cogo di ka se ka don dugu kɔnɔ u nan'u jɔ fɛrɛ da la ko a k'a y'a to k'an ka somano wele somano yɛrɛ kɔrɔ mun bɛ sow mamu ka so mamu o de kɔrɔ ye ka so kirepi ka so mamu ka so kɔnɔna pɛntiri ka so mamu ka so kɔnɔna dekore ka so mamu ko min cɛ man ɲi k'o cɛɲɛ ko mun tiɲɛna k'o dilan ko mun bɛna tiɲɛ k'o dilan mɔgɔw ɲɛ na ko mun tɛ se ka dilan k'o dilan o de ye ka kow mamu ka so mamu c'est à dire k'an tɛ somano wele u y'a wele ka na a bɔra dugu kɔnɔ an'a ka manja ka t'u sɔrɔ u y'a ɲɛfɔ a ɲɛ na yani ɲɛji bɛ don dugu kɔnɔ a ye dugu kɔnɔ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka hɔrɔnya kuma fɔ ka majigi kuma fɔ ka bɛn kuma fɔ k'a yira u la ko don bɛɛ ŋana si man ca bi ka di n na sini ka di n na don tɛ goya n na sajona y'o fura ye a ye bɛɛ hakili sigi ani dugu kɔnɔ mɔgɔw musow ni cɛw minnu cɛw sara minnu faw sara an'u ka jɛ ka taa kɛlɛ ladon ka na ka sɔrɔ a ma kɛ ni hakili wuli ye ko a ko sɛnɛ banna ko an tɛ ɲɔ fara ɲɔgɔn kan ka dɔ di somanu ma a an t'a lajɛ ka fini dɔw fara ɲɔgɔn kan ka di somanu ma somanu somanu o de nana kɛ sumano ye sumano doncogo filɛ nin ye jeliya la a ka mandiya n'a ka ko dilan don bilahi ni ko tiɲɛna sumano cɛkɔrɔba ɲɛna n'a ma se k'a dilan i b'a sɔrɔ a banna k'i da don a la ou bien a tigi m'a bonya de sinon ni sumano y'i da don ko min na o bɛ tiɲɛ o bɛ dilan bilahi siriki n bɛ jeliya f'i ɲɛna bi ne bala mana jeliya bila yɔrɔ min na o cɛ tɛ mun b'a bɔ yen kuyate kɔrɔ ni kuma o kuma fɔra tellement que bonya b'a kan danaya b'a kan a t'a da don manamanako la a t'a da don batarako la sirikiba jabate a sen tɛ don bɛɛ ka so bɛɛ dalen don a la ni ko o ko kɛra dugu kɔnɔ n'ale m'i da don a la dugu kɔnɔ mɔgɔw ko ko sɛbɛnna ko tɛ donc n'u ye kuma o kuma fɔ n'u ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka kuma min fɔ denmisɛnninw minnu jɔ a ma de ko est-ce que la u ye nin fɔ anw ye est-ce que e de ko y'a ye ten est-ce que e de y'a fɔ est-ce que e de ko y'a ye ten e de ko y'a ye ten o de nana kɛ kuyate ye ne de ko y'a ye ten n'a ko ne de ko y'a ten musow bɛ da la n'a ko ne de ko y'a ye ten cɛkɔrɔbaw bɛ da la n'a ko ne de ko y'a ye ten npogotigininw bɛ da la n'a ko ne de ko y'a ye ten bilahi talayi dugu kɔnɔ i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ diɲɛ na ko n'a ko ne de y'a fɔ ko mɔgɔw tɛ da mun na kuyate ne de ko y'a ye ten i y'a faamu konate sirikiba jabate konate i b'o kɔrɔ dɔn anw de kɔnna yan ten minnu fɔlɔ nana manden anw de fɔlɔ nana anw de kɔnna ten i y'a faamu anw de y'aw kɔn yan ten kɔn yan ten kɔn yan ten anw de y'aw kɔn yan ten o de ye konate sirikiba jabate ne bala ko ten a cɛ tɛ mun bɛ se k'a wuli farafina jamu fɔlɔ ye kamara ye n ye dɔ ka kuma mɛn ko jamu fɔlɔ ye suman e, fofana ye galon don galon ɲamaden don fofana tɛ foyi ye maraka kɔ ni marakaden farinyara a bɛ kɛ fofana ye bilayi talayi fofana kanijo jawara boyi kelen makasa jubadu marakaw ka kɛlɛkɛcɛ banna ɛ e bɛ kɛ ne ka kɛlɛkɛcɛ ka kɔrɔ ne ye cogo di e bɛ kɔrɔ ne ye cogo di ne jamu ka ca e ta ye e bɛ kɔrɔ ne ye cogo di ne ka kɛ masakɛ ye e bɛ e bɛ kɔrɔ ne ye cogo di ne ka kɛ dugutigi ye fofana dugu tɛ mun ka kɔrɔ ni maraka dugu ye a tɛ yen fofanaw ka duguko yɛrɛ sɔrɔla kan de fɛ kan kɔnɔna kan kɔnɔna ɲɛmɔgɔw de tun don kan kɔnɔna sɛfuw de tun don donc duguw sigira kan kɔnɔ u kɛra dugutigiw ye ne bala ko di n'i y'a mɛn fofana bilayi marakaw don ni i fofana dugu bɛɛ ta i k'a fara ɲɔgɔn kan n'i ye fofana dugu ye yɔrɔ min na bilayi i b'a sɔrɔ a bɛ maraka dugu camancɛ la ou bien a b'a lamini na ou bien a b'a kɛrɛfɛ ma manden jamu fɔlɔ ye kamara ye i y'a faamu kamara mana bɔ yen nɔ kamara sirikiba jabate manden jamu fɔlɔ ye kamara ye kamaralakaw minnu fɔlɔ ye anw mara kamara yɛrɛ kɔrɔ tɛ dɛ minnu ye anw mara ninnu de ka an mara ninnu de ka an mara donc kamara minnu ka an mara kamaralakaw kɔfɛ fɔlɔ minnu sigira olu fɛ i b'o kɔrɔ dɔn a y'a faamu o de ye kɔnte ninnu de ka anw mara ninnu de ka anw kɔn yan ten ninnu de ye anw kɔn kamaralakaw fɛ kɔnte kɔnte fana kɔfɛ mun fana wulila kɔnte ni marakaw bolo ka taa o de kɛra konate ye kɔnte o y'a sɔrɔ u bɛ ba da ma yɛlɛma o y'a sɔrɔ u bɛ marakaya la kɔnte donc minnu fana fɔlɔ bɔra kɔntew ni marakaw kɔrɔ ka t'u sigi manden o de kɛra konate ye sirikiba jabate n bɛna manden kɔrɔ f'i ye bi mali kuru kara bɛɛ manden sirikiba jabate n b'a fɔ e kelen ɲɛna ka jeliw kalan n b'a f'i ɲɛna ka funɛw kalan n b'a f'i ɲɛna ka garangaw kalan n b'a f'i ɲɛna ka écrivainw kalan n b'a f'i ɲɛna ka ekɔlidenw kalan n b'a f'i ɲɛna gine ka bɔ a kalama bilahi moritani ka bɔ a kalama senegal ka bɔ a kalama gambi ka bɔ a kalama sierra leone ka bɔ a kalama guinée bissau ka bɔ a kalama côte d'ivoire ka bɔ a kalama burkina bɔ ka bɔ a kalama manden dugu banna i bɛ manden kɔrɔ dɔn manden ye cɛ kelen dɔrɔn de tɔgɔ ye sirikiba jabate ne bala b'a f'i ɲɛna u b'a sɛbɛn bi ne de hɔrɔn ŋara ye ne bala i bɛ manden kɔrɔ dɔn sirikiba jabate manden kɔrɔ foyi tɛ manden na ko maraka makandenw bɛɛ kun bɛ marakakan de fɔ sigi kun dan ye gana ye gana bilahi abedi pelew ka gana tɛ senegal moritani mali o yɔrɔnin dɔ de kun bɛ o de kun faralen don ɲɔgɔn kan o de kun bɛ wele ko gana empire du ghana marakakan de don o empire du ghana in o i y'a faamuya wa o capital o de kun ye nara ye donc u kun sigilen bɛ nin maraka makan donso de kun don a kun bɛ taa i y'a faamuya kungo kɔnɔ a bɛ taa sogo faga ka na ka na dugu balo maraka makan de taara sigi a bɛ taa sasi kɛ yɔrɔ min na o de ye manden ye a taara sigi yen nɔ dɔrɔn de i y'o faamuya donc a ye denw sɔrɔ ka musow sɔrɔ dugu nana bonya mɔgɔw nana sigi u fɛ ko man i y'a faamuya makandenw makandenw makandenw makan ka dugu nana bonya ka na manden bɛɛ i y'a faamu ka na ka na marakaw yɛrɛ ka dugu dun donc sisan masakɛya nana ko makandenw makandenw o de kɛra manden ye makandenw makandenw donc o de kɛra jamana seegin ye o jamana seegin tubabuw nana k'u tila donc walasa jamana bɛɛ kun tɔgɔ dalen don jamana kelen mun na n'o ye manden walasa o kana tunu k'an ka sɛnboli dɔ to yen an kana na fili an yɛrɛ ma don dɔ la an kana ɲinɛ k'an bɔra manden de la donc tɔgɔ jumɛn bɛ to yen n'an n'o ka surun donc au lieu de manden an k'a kɛ mali ye donc mali bɔra manden na donc sisan manden bɔra makan na donc barika da ye makan de ta ye parce que makan kun ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de tɔgɔ ye maraka makandenw o de kɛra manden ye bilahi talahi ni ne tɛ cɛta dɔn n'i y'a fɔ i kan bɛ fara o an m'an kɔnɔna juguya de sinon o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ jamana histoire ɲininkali kɛ mun na parce que i b'a dɔn k'a da i fa ni mɔkɛw la ne b'a dɔn depuis a daminɛ don sirikiba jabate e ma jeli hɔrɔn kolonw ya cɛkɔrɔbaw de kun ka kan ka wuli nin kɛlɛ la e ma jabate jeliw ye dugu kɔnɔna na kulejalan na jatigi bila ɲɔgɔnna na wa e ma jabate jeliw ye e ni ala ni kira cɛ sirikiba jabate n'i tɛ tigɛ jelikɛ la n'i ye sirikiba jabate n'i ye jeli cɛkɔrɔba ye sobo na dɔrɔn a to yen danga b'a kɔ n'i ye jeli cɛkɔrɔba ye descartes jeu la dangaden don n'i ye jeli cɛkɔrɔba ye descartes jeu la bilayi manamanamɔgɔ don n'i ye jeli cɛkɔrɔba ye sobo na dɔrɔn i daji to a kun na n'i ye jeli cɛkɔrɔba ye ka taa kule hɔrɔnw na ka tila ka n'o da a n'a denw ni a dɔgɔninw cɛ sobo na dɔrɔn a to yen danga b'a kɔ dangaden tɛ kɛ foyi ye dangaden kɔ sinon ŋara de bɛ yen bi yan ne m'a f'i ɲɛna sirikiba jabate ŋara man ca o ŋara man ca o i y'o faamuya wa bi faso mago bɛ jɔn na ka tɛmɛ jeliw kan jeliw jeli jumɛnw jeli cɛkɔrɔbaw kan ka mun fɔ denw de tɛ k'o fɔ wa sirikiba jabate artisiw lajɛ mali kɔnɔ arapɛri jumɛn bɛ yen mun ma sɔrɔdasiya nege don an na Arapɛri denmisɛnnin jumɛn bɛ yen mun ma dɔnkili duman da sɔrɔdasiw la arapɛri denmisɛnnin jumɛn bɛ yen mun ma asimi fasa da arapɛri denmisɛnnin jumɛn bɛ yen mun tɛ transition kɔ jeli denmisɛnnin jumɛn bɛ yen mun tɛ transition kɔ jelimuso denmisɛnnin jumɛn bɛ yen mun tɛ ka fasa duman da mais e ye cɛkɔrɔbaw mankan mɛn wa cɛkɔrɔba kelen kelenw e ye jeli jumɛn mankan mɛn ko diɲɛ korila la africable la k'an y'a dɔ ye ka kuma e ye jelikɛ jumɛn ye ka gileki bɔ k'a da k'an ɲɛ b'a la faso kɛlɛ la e ye jelikɛ jumɛn ye ko jama bɛ taa kora la k'a sigilen bɛ jamu fɔ la a sigilen bɛ sunjata keyita histoire galontigɛ denya la u bi ka manden jamu bɛɛ ɲagami y'a fɔ mais i y'u jɔn de ye ka wuli faso kunnawoloko la sirikiba jabate e ye mun kɛ faso kunnawoloko la nin de ye hɔrɔndenya ye nin de ye hɔrɔndenya ye sirikiba jabate ɛ i fa ye grammy award sɔrɔ korafɔ la bi bi na manden fa tɛ mɔgɔ la koyi hali n'i ye korafɔla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ korafɔla kelen ye a ti e n'u cɛ o

jeli jumɛn bɛna gileki bɔ ni kɛlɛ tɛ yen jeliya tɛ yen bilahi talayi ne bala ko ten ni kɛlɛ wulila ka jeli o jeli to balo la i y'a faamu wa i bɛ kuma i bɛ dɔnkili da i faso kɔnɔ ka kɛlɛ wuli e faso kɔnɔ san tan i ma se k'a kuma fɔ i ɲɔgɔn ɲamɔgɔden ma wolo jelikunda bilahi talayi i y'a fɔ i fa ye jeli ye i ba ye jeli ye mais a bɛ fɔ o de ma ko sajɛ ye i y'a fɔ a bɛ fɔ o de ma ko sadi ngɔrɔngɔ ye sajɛ wolo parce que banba den tɛ bɛɛ ti k'a den ye dɔ bɛ kɛ banba ye ka jigin a nɔfɛ ji la dɔ bɛ kɛ koro ye ka don kulu la dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kana ye ka don furatu kɔrɔ i ma k'i fa den i ma k'i ba den i ɲɔgɔn ɲamaden ma wolo sinon sinon i bɛ ŋara jumɛn wuli k'o bɛ wuli k'i jɔ ka mali sɔrɔdasiw la i k'a tɛ fasadu la jeli bɛɛ kama sisiya jelikɛ in bɛɛ kama sisi wa afirika bulu jelikolondenw bɛɛ kama sisi wa jeli politisiyɛndenw bɛɛ kama sisi wa jeli sunguruntigɛladenw bɛɛ kama sisi wa jeli wariɲininadenw bɛɛ kama sisi wa jeli jeli minnu yɛrɛ tɛ jeliya dɔn minnu tɛ hɔrɔnya dɔn jeli nafikidenw ni hɔrɔnw ma bila ɲɔgɔn na olu tɛ wari sɔrɔ jeli jahilidenw n'u ma jelimusow bila ɲɔgɔn na u tɛ u yɛrɛ tɛ lamɛn jeli nafikidenw n'u ma jatigiw bila ɲɔgɔn na u yɛrɛ tɛ dɔn jeli jahilidenw aw si ma se ka kɔnsɛri sigi ka sɔrɔdasiw tanu ka kɔnsɛri sigi ka transition tanu ka kɔnsɛri sigi a bɛɛ bɛ banjagara kibaruya dɔn u bɛ mɔpti kibaruya dɔn a bɛɛ bɛ gawo kibaruya dɔn a bɛɛ bɛ kidali kibaruya dɔn olu y'u ta kɛ nafiki denya ye ka jeliya kɛ hɔrɔnkolon denya ye ka jeliya kɛ nafolo ɲini denya ye ka jeliya kɛ sunguruntigɛ denya ye ka jeliya kɛ makoro denya ye ka jeliya kɛ fitiriwale denya ye ka jeliya kɛ fitiri fatara denya ye ka ɲinɛ cɛya kɔ ni cɛya tɛ jeliya tɛ sirikiba jabate ala ka barika don i la sirikiba jabate i ye jabate jeliw kunkolo i i bangera ka jabate jeli cɛkɔrɔba minnu sɔrɔ i i i tɛmɛn'u la bilahi sirikiba jabate ne bala ko ten ɛ n ko jeli bɛ bɔ hɔrɔn de kama hɔrɔn mun tɛ jeliya dɔn ni jeli ye o jeli tɛ yen k'i bɛ se ka bɔ ne kama n'i bɔra ne kama i bɛ tigɛ i yɛrɛ la ne de ye hɔrɔn ŋara ye fantankɛ ni mɔgɔba kana balaba fantankɛ ni mɔgɔba sitan tarawele den bilahi talahi sirikiba jabate bɛɛ bɛ ne balaba dɔn koyi i bɛɛ b'a dɔn i ka ortm ka kuma i kan o ka fisa ne ka kuma i kan parce que ne bɛ lamɛn n'o ye fa de bɛ mɔgɔ la mais ne bala bɛ n ka tiɲɛ de fɔ i y'an kunna wolo i y'an kunna wolo sɛnɛgali kɔnɔ i y'an kunna wolo dakari kɔnɔ i y'an kunna wolo sɛnɛgali yan sirikiba jabate alihamudulilayi arabili alamina c'est à dire i b'a dɔn mɔgɔ bɛ se cɛ dɔ la mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a den bɛna se i den na mun de b'o kɛ de o de ye furumuso kolon furu ye ala k'i kisi o ma sirikiba jabate ala k'i kisi musokolon furu ma sirikiba jabate bilahi talayi n'i ko musokolon ma kelen a bɛ keleya n'i ko a ma fila a bɛ filanan ɲini la n'i ko a ma saba a b'i sanpa i ko malo n'i ko a ma naani a b'i naani i ko denyɛrɛni n'i ko a ma duuru a b'i duuru i ko dɛgɛba n'i ko a ma wɔɔrɔ a bɛ den wɔɔrɔ ka so a bɛ den wolo ka so fa n'i ko n'i ko a ma wɔɔrɔ a b'i wɔɔrɔ i ko tiga n'i ko a ma wolonwula a bɛ den wolo ka so fa n'i ko a ma seegin a b'i segin i ba kɔnɔ n'i ko a ma kɔnɔntɔn a b'i kɔnɔ sirada la n'i ko a ma tan a b'i tan i ju la ala k'i kisi musokolon furu ma ne bala ko ten i b'i tulo majɔ n'i ko musokolon ma kelen a bɛ keleya n'i ko a ma fila a bɛ filanan ɲini la n'i ko a ma saba a b'i sanpa i ko malo n'i ko naani a b'i naani i ko denyɛrɛni n'i ko duuru a b'i duuru i y'a faamu a b'i duuru i ko fiɲɛba kɔnɔ ji n'i ko a ma wɔɔrɔ a b'i wɔɔrɔ i ko tiga n'i ko wolonwula a bɛ den wolo ka so fa n'i ko a ma seegin a b'i segin i ba kɔnɔ n'i ko a ma kɔnɔntɔn a b'i kɔnɔ sirada la n'i ko a ma tan a b'i tan i ju la ala k'i kisi musokolonfuru ma y'a faamu musokolonfuru o bɛ na ni denkolonwolo ye bilahi i fa a bɛ fo k'a barikada k'i ba fo k'a barikada i fa ka kan ka récompenser a ka den ɲuman bange la k'i ba récompenser mali état fɛ a ka den ɲuman bange la sirikiba jabate ne bala ko ten dɛ maliyɛn misigi y'a faamu i ma taa n'a ye diɲɛ kɔnɔ dɛ y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ kɔnɔ mais maliyɛn misigi ka don diɲɛ boîte bɛɛ kɔnɔ sirikiba jabate bilayi tala a fɔlɔla e la y'a fɔ salif keyita ka misiki diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ mais c'est musique à écouter parce que a bɛ manden masakɛ fɔli de kɛ c'est à écouter c'est pas à danser parce que manden cɛkɔrɔba bɛ dɔn kɛ mais a tɛ pan i y'o faamuya wa umu sangare a bɛ dɔn ala ka barika don a la a ka don a y'a dɔn manden muso si ma taa ni an ka manden fɔli ye kɛnɛ ma k'a bɔ umu sangare a bɛ fɛrɛ tulonkɛ de kɛ fɛrɛ fɛrɛla dɔnkili ala ka barika don umu sangare la mais sirikiba jabate ne bala ko ten diɲɛ continent asie europe i y'a continent fara ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ e sirikiba jabate e ka dɔnkili o diji sokoto la dije bɛɛ b'a jouer o fɔlɔla e la maliyɛn misiki ka da k'a don boîte kɔnɔ diɲɛ bɛɛ fɛ o fɔlɔla i la sirikiba jabate kana balaba mankan don ala ka barika don i la mais sirikiba jabate i b'i hakili to mali misigi la dɛ mali misigi problème ye mɛ sirikiba jabate dɔncogo de t'a la maliyɛn den mana dɔn o dɔn kɛ a bɛ segin dɔ ka dɔn kan n'i b'a fɛ an ka misigi ka sanga sɔrɔ i n'a fɔ e y'a bila sanga la cogo min sirikiba jabate n'i b'a fɛ a ko in ka mɛɛn sanga la i bɛ balani jouer n'i ye balani morceau kɛ mɔgɔ y'a fa o de dɔnni ka nɔgɔn maliyɛn den ma bɛɛ bɛ s'i fasiya dɔn na bɛɛ fa dɔnni ka d'i ye sirikiba jabate diɲɛ bɛɛ b'i ka dugu histoire fɛ n'i b'i ka dugu histoire fɛ bilayi talayi minnu bɛ histoire dɔn i bɛ k'olu fɛ n b'a ɲini i fɛ ala ni kira kama mali histoire dɔn na bilayi balani de don sirikiba jabate balani fɔcogo dɔ kɛ diɲɛ bɛɛ k'an ka misigi dɔn a dɔnna dɛ mais diɲɛ bɛɛ k'a dɔn jeunesse bɛ dɔn de nɔfɛ sirikiba jabate bilahi talahi jeunesse bɛ dɔn de nɔfɛ o kama afiriki mɔgɔ fɔlɔ minnu ka misigi ye sanga sɔrɔ o tun ye zayiriwaw de ye zayiriwaw de tun bɛ sanga la mɔgɔ fɔlɔ min ye zayiriwa misiki bila sanga la a y'a bila sanga la ni dɔn de ye dɔn jumɛn a tun bɛ fɔ o de ma ko rochereau tabu ley jatakudunba ye y'a faamu donc a ye san bi saba fo ka taa kɔrɔ zayiriwaw ye san bi naani de kɛ afiriki bɛɛ mɔgɔ si tɛ zayiriwaw kan o de kama mobutu nana y'a faamu a ye mun de kɛ ministre des ambiances depuis ala ye diɲɛ da mɔgɔ ma sɔrɔ ni zayiriwaw tɛ a ye ministre des ambiances a y'a créé y'a faamu kinshasa dɔrɔn 210 boîtes de nuit y'a faamu dirigé par ministre des ambiances Kinshasa a y'o de kɛ y'a fɔ ale kelen dɔrɔn de kɛra ka bière installation kɛ robinet n'i y'a dayɛlɛ bière bɛ na a sara ka sɔrɔ o de bɛ ka kɛ ministre des ambiances y'a faamu o de kama a ye zayiriwa bɛɛ kɛ dɔnkilidala ye k'a sɔrɔ k'a f'u ɲɛna ko mɔgɔ si kan'i tɔgɔ da kerecɛn tɔgɔ la mɔgɔ kan'i tɔgɔ da tubabu tɔgɔ la o de kama dugu bɛɛ kɛra murikirinin panti kalan kalan ka zimbo di y'o faamu donc o de kama o dɔnkilidalaw nana wuli jitanɛl aurlus mabélé ninnu ni y'a fɔ a grand zayiko ninnu ni zayiko langa langa ninnu ni pépé kallé y'a fɔ eh, u bɛɛ donc houphouët de nana houphouët boigny nana sɔmolo houphouët nana mun kɛ sisan nɔ houphouët fana y'a lajɛ walasa k'u bin houphouët ye mun kɛ équipe nationale houphouët y'o wele ka wariba d'olu ma k'olu financer y'o faamuya o de la u sɔrɔla ka na ko houphouët boigny ya elefanto gaji seli y'a fɔ gaji seli ninnu

donc depuis o kɛra sa houphouët de sɔrɔla ka ivoirien jeunesse k'olu financer donc ivoirien jeunesse olu sɔrɔla ka na ni dɔn ye ka na ni dɔnkɛcogo ye i y'o faamuya o dɔnkɛcogo la u nana ni sɔgɔma sanji ninnu ni la danse du chien ninnu ye donc mali misigi denmisɛnninw bɛ fo a ye mali misigi se yɔrɔ la aw faw ma se aw baw ma se bilahi mais aw jilaja dɔncogo ko la sirikiba jabate ni e y'a kɛ tɔw b'a ladege diɲɛ bɛ kɛ ten ne diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen ko misigi la k'i ka dɔnkili a bɛ sanga dɔrɔn sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ ni e y'a da n'a diyara denmisɛnnin tɔw b'a da parce que an fasiya don an fa dɔn don donc a bɛ nɔgɔya tɔw ma donc bɛɛ b'a da o la jamana bɛ sanga sɔrɔ misigi la sinon e m'a ye de e m'a ye a han e m'o y'a e ma e ma e m'a ye guinée bissau cɛ sen tigɛlen ciriri maliyɛn bɛɛ m'a ka dɔn kalan n'i taara mali la i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ka taa kɛrɛ kelen kan trois pas bɛɛ b'a kɛrɛ kelen kan hali pɔmpisiw bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ bɛɛ bɛ segin mɔgɔ sen tigɛlen n'anw sera k'o ka dɔn kalan an bɛ se k'an yɛrɛ ta kɛ n'u k'i ma maliyɛn bɛ se dɔn na ni break tɛ funk don ou bien zaïrois ou bien i bɛ t'a sɔrɔ ivoirienw ka dɔn don soit wɔlɔfɔw ka dɔn mais dɔncogo t'anw yɛrɛ bolo sirikiba jabate balani fɔ sa ala ni kira kama nɛba solo denw gɛrɛ i la i kɛra i fa den olu yɛrɛ kɛra u fa den u fa ye bɛɛ dan balani na olu ye bɛɛ dan balani na e fa ye bɛɛ dan kora la olu e yɛrɛ fana ye bɛɛ dan kora la a ye fara ɲɔgɔn kan a ka mali misigi a ka développer sinon e m'a ye a bi u bila mali misigi ko in na a taara yɔrɔ la a tɛ taa yɔrɔ la parce que u bɛ ka wali dɔn de kɛ i y'a faamuya wa e ma mini kase a bi u bila la a tɛ taa yɔrɔ la parce que u bɛ ka dɔn min kɛ wali dɔn de don n'a sera fini don de ma u bɛ taa fila sapu ni maraka sapu o tɛ o sirikiba jabate i ɲɔgɔn tɛ o bilahi i tɛ nan i tɛ ɲɛngo ye i tɛ ɲɛngo den i tɛ hasidi i ma kɛ hasidi den i ma ɲinɛ faso kɔ i ma ɲinɛ baso kɔ gɛlɛya min bɛ mali kan y'i to jeliya kɔnɔ k'a dɔn sirikiba jabate embargo a embargo sirikiba jabate a tɛ foyi kɛ e sirikiba jabate la e ka misigi i ka wari bɛ bɔ kɔkan de avion kɔnɔ minnu y'a kɛ tubabuw ni tulobilenw olu yɛrɛ bɛ tila ka billet d'avion d'e ma k'i ta ka taa i bɛ t'i ka wari minɛ ka na mais e y'i da tu embargo ko la ka da mun de kan mun de ye hakili jigin embargo la o de ye jeliya ye mun de ye hakili jigin embargo la o de y'i fasiya ye mun de ye hakili jigin embargo la o de y'i basiya ye mun de ye hakili jigin embargo la o de y'i danbe ye mun de ye hakili jigin embargo la sirikiba jabate a fɔra o de ma ko jeliya a tɛ tiɲɛ jeli ɲɛna jeliya a jeli min bɛ hɛrɛ to a kɔrɔ k'i a bolo k'i miiri a faso n'a baso la k'i miiri kɛrɛfɛmɔgɔw ka so la jeliya min bɛ miiri jamanadenw ka sɛgɛn la sirikiba jabate savant kun t'anw fɛ anw ka savantw ye jeliw de ye o de kama fɛn o fɛn kirera anw fɛ yen jeli a kirera jelibon de kɔnɔ olu de b'anw ka gɛlɛya dɔn olu de b'anw ka sɔrɔ dɔn olu de bɛ anw ka jidi dɔn o de kama sirikiba jabate i bɛ manden siya bɛɛ ta manden histoire la siya kelen min bɛ yen n'a fɔra ko ni ko ni manden tiɲɛna ko k'o ɲininka ko ni manden cira k'an ka jeliw ɲininka ni manden jidira jeliw ka ɲininka ni manden ma taa ɲɛ jeliw ka ɲininka ni manden taara ɲɛ jeliw ka ɲininka sirikiba jabate i kɛra i fa den i kɛra i ba den jeliya i y'a min i y'a sama i fa bonbonsi la k'a min i ba sin na sirikiba jabate i ye halala de sinon jabate jeli ma fɔli la a cɛkɔrɔbaw filɛ nin ye i y'a faamuya n'i y'u ye i b'a fɔ ko dɔw kɔnɔma don i y'a faamuya n'i y'u kɔnɔ y'u ɲɛ i ko ɲamɔgɔden kaburu n'i y'u kɔnɔ y'u ɲɛ i y'a faamuya fugulani b'u kun na u kɔnɔ b'u ɲɛ hɔrɔnkolon denya kuma dama na i y'a faamuya fa kan tɛ b'u da ba kan tɛ b'u da faso jɔ kan tɛ b'u da i y'a faamuya dugu jɔ kan tɛ b'u da faso taaɲɛ kuma tɛ b'u da i y'o faamu u kelen tɛ se ka concert kɛ n'i ye jelikɛ ye ka san bi wɔɔrɔ sɔrɔ kuma la a kelen tɛ se ka concert kɛ dɔrɔn dangaden don jeli baba kelen tun bɛ concert kɛ bazumanaba kelen tun bɛ concert kɛ alikaw kɔnɛ a kelen tun bɛ concert kɛ dayi baba jalo a kelen tun bɛ concert kɛ bilahi tala an ka fɔlɔ jeliw mais n'i ye jelikɛ ye ka sanga sɔrɔ fo ka taa kɔrɔ a dɛndɛnnen don jelimuso dɔ de kɛrɛfɛ ni jelimuso ka concert tɛ yen ale tɛ kuma ni jelimuso ka concert tɛ yen ale t'i ye scène kan ni jelimusow tɛ yen ale tɛ yen ale sirilen don jeliw la de a bɛ fɔ o de ma ko basi bɔrɔtɔ jeli ta jelikɛ tasa daminɛ i ka basi bɔrɔtɔ basi bɔrɔtɔ jeli den o tɛ malo mɔgɔ ma basi bɔrɔtɔ jeli tɛ malo mɔgɔ ma janwa den jelikɛ tasa daminɛ n ka basi bɔrɔtɔ basi bɔrɔtɔ jeli den o tɛ maloya mɔgɔ ma n'i ye jelikɛ ye k'a man ka gon dɔrɔn danga b'a kɔ n'i ye jelikɛ ye k'a man ka go a tɛ se kuma la n'i ye jelikɛ ye k'a a man ka gon dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ jeli fitiriwale den don bilahi sinɔn jeliw bɛ yen dɛ jeliw ye mali yuguyugu hali sini u bɛ yen o jelikɛw bɛ yen ka mali yuguyugu bilahi jelikɛ kelen ka ka sina ka e ma sirikiba jabate n ko jelikɛ dɔ wulila sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka ka hɔrɔnw ka nkalontigɛdenya furan ka bɔ jeliya kɔnɔ jɔni de y'o kɛ ben laden y'a fɔ a bakaka bakaka e eh, baburama konate ye bakaka bila mission na bakaka ye mission kɛ ka k'a kɛ sunguruntigɛ la hali sini hali ni hɔrɔn sara u bɛ sɔrɔ ka u bɛ jeli wɛrɛ bila nkalontigɛ la sunguruntigɛ la non a tɛ k'ale la bakaka fakaka i y'a fɔ a ben laden a ma nkalontigɛ furan ka bɔ jeliya kɔnɔ wa bɛɛ ka k'i fa den bɛɛ ka k'i ba den ne fa tun ye nin e yɛrɛ ye mun ye ne ba tun ye nin e ye mun ye jeli jumɛn bɛ se ka t'i jɔ tuguni kɛ e bɛ t'i sigi tɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ ni y'a faamu fugulan jɛnin ni dulokiba don na anw ɲɛkɔrɔ ko parce que k'anw bɛ ka jeliya dɔn jeliya wale nana i bɔra wa jeli jumɛn bɔra jeli jumɛn bɔra mɔgɔ mugan sara 26 mars la jeli jumɛn bɔra o tun ye jeliw bɔ don de sirikiba jabate ne bala ko tɛ jeli halala y'a faamuya wa ko mun y'a fa den ye y'a faamuya dɔgɔtɔrɔw taara grève la kalo saba mali dɔgɔtɔrɔw taara grève la est-ce que jeli dɔ bɔra wa balo gɛlɛya la jeli dɔ bɔra wa seminow taara grève la k'u da y'a faamu araye ni ɲɔgɔn cɛ kɔngɔ y'u faga jeli dɔ bɔra wa jeliw bɔra o de ye jeliw bɔkun ye sɔrɔdasiw y'a faamu armement nana don min na est-ce que jeli dɔ tun bɛ aéroport la a Fama monte en puissance i ye jeli dɔ mankan mɛn wa mɔpti jeliw kun tɛ se ka taa yen wa sirikiba jabate jeli de ka ca bilen wa n y'a sɔrɔ n fa ye jeli ani n yɛrɛ jeli o de ye kelen ye n ko jeliya ye jeliya ye kɛwale de ye jogo ni danbe ni kɛwale jeliya banna jogo ni danbe ni kɛwale funɛya banna jogo ni danbe ni kɛwale sinon sirikiba jabate le premier entreprise farafina premier premier usine créée par des africains 100 pour cent i y'a faamu o ye jumɛn n k'o de ye gese jɔn de y'a créé n ko jeliw de y'a créé jeli jumɛn y'a créé n ko gise n ko gisew de y'a créé gise n k'o de ye gese n ko garankaw de don farafina entreprise fɔlɔfɔlɔ usine fɔlɔfɔlɔ ye gese de ye ka kɔri parata i y'a faamu tubabu ka dɔrɔmɛ t'a la ka kɔri parata k'a kɛ fini ye k'a don gese la k'a kala k'a don an na première entreprise africaine o ye gese de ye jɔn de y'a kɛ giselakaw giselakaw ye jɔn ye garankaw garankaw ye jɔn ye jeli tɛ yan ni mun ko k'o tɛ tiɲɛ ɛ e fa bɛ mɔgɔw deli ne fa bɛ mɔgɔ deli e ba bɛ mɔgɔ deli ne ba bɛ mɔgɔ deli mun b'an cɛ hali ni mɔgɔ m'a f'i ye i t'a dɔn k'anw de ye siya kelen ye jeli ni funɛ ni garankɛ ni woloso ni gesere ani mabɔ a bɛɛ tɛ kelen ye nin bɛɛ de bɛ wele ko jeliya bon sirikiba jabate ye halaladen de sirikiba jabate ye yɛrɛwoloden de sirikiba jabate bilahi talahi i ye i ye sɛnɛgali masakɛ hakili jigi anw na i ye asimu hakili sigi i ye kɛlɛ dɔ de kɛ nin de ka di ne ye i ye kɛlɛ dɔ de kɛ sirikiba jabate i ye i ye kɛlɛ de kɛ i ka miniti kelen kuma sera yɔrɔ min na bilahi anw ka san tan anw ka san seegin video kɛ ma se sirikiba jabate sinon jabate jeliw bɛ yen dɛ an ɲɛ b'a cɛkɔrɔba kɔnɔbagaba ninnu na kuma badenyaw ni y'a fɔ a kɔrɔmatigɛliw ni y'a fɔ a jatigi jatigi bila ɲɔgɔn na ni hɔrɔnkolon denyaw la i yɛrɛ da b'a fɔ ko karisa ye mɔbili ja sini i bɛ tila ka bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ k'o de fɔlɔ ye mɔbili d'e ma i yɛrɛ b'a fɔ ko karisa de ye dugukolo d'i ma sini i bɛ bɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ye dugukolo d'i ma i yɛrɛ de dabara b'a fɔ y'a fɔ a ko karisa fɔlɔ de ye ko k'i ye y'a fɔ sini i bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɔ est-ce que nin tɛ hɔrɔnkolon denya ye jeliya kɔnɔ han jeli sobunnaw tɛ yan o bɛ don da la wa bilahi n'i taara soma fɛ sirikiba jabate k'a ka gulɔmina bon n'a y'a bon dɔrɔn bilahi i ka wari min'a la parce que a t'a dɔn a b'a f'i ye k'ale t'o bon n'i taara soma fɛ k'a ka e, e, sobonna bon bilahi a b'a f'i ɲɛna k'ale t'a ka kɔrɔtɛ tiɲɛ parce que k'o bonnen don ka ban i jabate kala jula sangoyi i jabate jeliw bɛ fo bilahi sirikiba jabate ne bala ko tɛ ya o ya ka ɲi manden kɔnɔ jeliya de ka ɲi a bɛɛ ye eh, parce que jeliya de ka ɲi a bɛɛ o jeliya de ka ɲi a bɛɛ ye i bɛ fo one love à vous tous nin kun ye émission jelibaba nin kun y'a fɔlɔ ye sirikiba jabate nana ci fɔ maki sal ye vraiment e de ye ne wele wa ne nana i ka dugu la wa n b'a ɲini i fɛ embargo min b'an kan e de tɔgɔ b'a la wa ne sirikiba jabate b'a fɛ i k'a lajɛ i ka embargo bɔ an kan sirikiba jabate a tɛ tɛmɛ nin kan wa hali n'i ma se sa e kɔni k'i ka yɔrɔ k'a la i k'i hakili to a ko la a ma ba tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ n ko bɛ tiga fara caya sirikiba jabate ee sirikiba jabate muso namara ni cɛ de b'a datugu dɔn bilayi muso kelebetɔ de cɛ o de b'a datugu dɔn i tɛ bo ci muso ɲɛna i ka furu de ma mɛn si la sinon dɔ b'a fɔ paratatata fo jɔn in b'o laminɛ n kalela ala la sirikiba jabate